gbasara investment o nwe onye mention ga nkwere awụ m onye nwangele after nwangele ya wụ nkwere nkwere nkwere is one of the richest town nọ na imo steeti ị gụọ first ten ị gụọ first five communities first five local government dị rich na imo steeti ị ga-agagarịrị nkwere

and the nwee family family majority of the family na nkwere enwere mbe nwere mbe ya wụrụ ka wuri lulu majority of the family nọ na nkwere nwere mbe majority ndị ke na-eji ha e, ndị ke ji ego nwere mbe ndị ke na-ejikwana ha ego e, mbe dị scarce majority na nkwere so ya ya wụrụ ya so nkwere wụ hot cake Nkwere wụ hot cake hot cake Nkwere dị ọnụ very very well in my own community wụ Nwangele enwere community a na-akpọ Abba ABBA Abba is Abba is one of the most beautiful community in the whole of South East onweghị ụzọ nọ n'Abba na-eteghị kota Abba is a is a is a community in Nwangele onweghị ụzọ nọ n'Abba na-enweghị street light two ways solar ọ village but ị ga ama na ọ village so imagine ego ole ala nọ that side and it singly single-handedly built by one person Chief John Bosco Ozigbu Ogwuaga one of Ogwuaga, Ngele one of Nwangele. He did it. Yes. So uh, that is that those, is that is those those those men ị kpọrọ aha ahụ ga kere dị
achịrị izewe isi na starting. Those men ọ nọkwana ya those men gbachiri gbachiri.
Aha ya m ma wụ Grapik Nigeria limited o bi Port Harcourt ruo echi. Aha ya m ma wụ Ngele one of Nwangele. so um, you can imagine what ala ihe ala price ala ga-anọ na the community you can imagine so I, Imo State, I keep asking people why is Imo State the most expensive place to buy properties in the whole of Southeast? Imo State the expensive, very very even but I, more than Port But but but, but I disagree from research in Enugu State. I chọpụtara m ime ya by urban to urban cities. achọpụtara m na Enugu steeti is more expensive but people never find out enwere ebe m nụrụ na ya na-ere che- che- ana m abịa ana m abịa eziokwu ka m na-agwa gị emere m secret inquiry chọpụta na ala dị expensive na Enugu town but people don't know
I, dis- I disagree with you 100%.

ọ wụ Tony somebody Eze Onye Onyewuchi Onye Onyebuchi Onyebuchi Eze Onyebuchi so around that place now ihe ala ụmụndụla ebe ụmụndụla ebe ahụ ihe ala nọ that side the location of that side i were ya compare na Enugu gị ahụta na ebe ahụ dị ọnụ ụmụndụla ahụ ebe ke Ezenwa ahụ dị ọnụ karịa karịa Enugu like ebe dịka ebe ahụ n'Enugu na ihe dịka ebe a na-akpọ ọmịma e, e, ebe a na-akpọ e, Kenneth Road Ebony Paint Road Agbani Agbani Ọkụnanọ Eke Otu ebe ahụ na-awụ ya wee ebe dịka Orji Agbani Road because ọ nọ kind of outskirt right ihe ala na Eke Otu and ala na Orji no comparison

um, all those estates not there ị bịa na ị bịa na Owerri smaller estates compared to that one like ala dị ọnụ more na Owerri karịa those places dị ị hụrụ dị well celebrated n'Enugu so land so, dị very so, very expensive. so, so, so, so anụrụ m na Udenwa estate according to Maazị Jide I quote oh ị ma ọ dị into real estate e nwere ebe e kwuru na Udenwa estate nọkwa outskirt of Owerri town na e nwechara ala ị ga-enweta 1 billion naira Udenwa estate but I'm a verify bem ya but ọ wụ eziokwu very 101 percent ọ wụghị ọ wụ eziokwu is a fact ebe ke Rochas Spibat enweghị ala na ebe ke Rochas na Spibat na-anọghị 100 million prof prof avenue 70 100 120 150 ị ma prof avenue ọ na-ema prof avenue spibat ebe ụlọ rochas back of him beside ebe imsu junction ebe ahụ ebe flyover ebe Iwuanyanwu glass house ụmụọdụ do you know how expensive ụmụọdụ dị local ụmụọdụ before gị ahụ ala 50 million na ụmụọdụ ị ga-ama ihe ị chọrọ before gị achọta ụmụọdụ local azụ ụlọ Rochas so I'm just trying to mention locations look at okuku nọ n'ime ọhịa okuku is forest ala anọzi 1 million ọ nọzi 2 million na okuku unless ọ wụzi inside bawa na ele aha this place um, connectịrị ohi and okuku uh, uh, uh, ndegwu around ndegwu that axis ala ebe ahụ apụchala na ọ bachala 10 million 15 million 20 million while ihe a ndị ihe ndị rechara 7 700,000 650 Amakohia Ubi akpọchigara m gị aha ebe ke m mara ihe ahụ ebe m ebe m ebe m ebe m mere business ala e rechara ebe ndị ahụ 600 Amakohia Ubi because ndị mmadụ ekweghị aga azụga ebe ahụ bịa ha sị na e nwere mmọnwụ ha na-agba oge mmọnwụ ahụ ruo ndị- ndị ndị bịara abịa anaghị apụta or something like that so people were running away from there ndị zụga ya zụga for farmland but as I speak to you now ebe ahụ abachala 6 7 million 10 million it was sold for 600 500 3 years ago ị ghọtara but now ndegwu ndegwu ebe ahụ nọcha 10 million now yeah village yeah emeti interior ịkpa ịkpa ịkpa ịkpa enweghị ụzọ e ji aga ya that's o nweghị access road a wee zụọ gị nwe egbu ejizi gị access road gị bịazi mgbe ị ga-arụzi gị construct wa access road so land business dị very very uh, properties dị very expensive in, in Owerri more than Port Harcourt self
more than Port Harcourt oil state 100 percent o nwere chọrọ ire ala o nwere chọrọ ire ala half plot ụlọ nọ na ya for 17 million na Port Harcourt ọ wụdịghị n'ime ọhịa self very ọ nọpụtara anọpụta 17 million a kpọrọ m bịa zụọ ya sị ha mba na adịghị m ready for for that ị ghọtara so but in that particular location ị bịa na Owerri eh, that price of that property is the price of empty land of that size same location na Owerri but ka na a na-agwa gị na ụlọ nọ ya already so that is that is for that so okay e nwere two things m chere jụrụ ka ihe mere o ji dị gị ka ala o ji dị more expensive n'Owerri ka ihe o ji dị gị ka ya
ọ wụ greed ọ wụ greed oh, because onweghị onweghị onweghị market onweghị onweghị market onweghị fixed price onweghị price regulation ka a sị that na Owerri nwere ihe ihe na-regulate price ọ dị possible state Imo State House of Assembly may enact law because ọ wụ power of the uh, House of Assembly Imo State House of Assembly may enact law to regulate the price ọ dị possible

na ga-achọ ịma why Owerri ji dị expensive ya achọ ya achọ ka ọ ka ọ wụrụ part of that dev- dev- development onye na onye Kaduna na-anụbeghị maka Owerri before na-anụ na na Owerri dị expensive Owerri dị exp- ọ ga-achọ ịma why Owerri ji dịrị expensive that small Owerri what is in what is the factory there ele ihe mere o ji dị expensive so the person might want to buy so by so doing the person ọ bringala in investment n'Owerri ofu onye a foreigner abịala bịa zụrụ because of na ọ nụrụ na ọ dị expensive so o nwere ihe mere o ji dị expensive ihe ahụ ka ọ chọrọ ịma and like oga GL home said there's no bush there onweghị ebe ime ọhịa you buy the bush to wait you don't buy to wait for, you, you buy the bush and wait

ọ zụrụ ala na roset mgbe ọ wụ ime ọhịa now look at ndị ndị nwechara ala beside ebe Ebuka Obi ị ma na I let me say this mgbe nwunye m onye Ngor Okpala ee mgbe ọ bịaga to support because mgbe ọ bịaga mgbe ọ bịaga ala bekee abịara m just three months Ya- ya nwa abịawazi ya nwa abịara ya nwa abịara after ya nwa- abịara m ya nwa abịa after me three months m bịara ya nwa abịa so aka agbachichabeghị m ike mgbe ahụ ịkpọta ya so they had to sell a property ndị ụlọ ha had to because they have enough Ngor Okpala nwere enough land so the family had to sell a property to bring me to bring her to support to support her coming mana ala ahụ ha rere ya 800 800,000 5 plots of land 5 plots of land ha na-eme ya plot a na-eme ya by plot ihe ha na-eme ya by eh, o nwe etu a na-eshi akpọ ya ala nkwụ ala nkwụ nwere grama ha na-akpọ nwere igbo o nwe etu a na-eshi asụ ya all their local dialect ala nkwụ that's a bịa maa ya a na-ama ya ama that's e measure ya ewere ụkwụ aga ya you know ewere ụkwụ ama ya sị ihe a wụ ofu ala nkwụ from from what my wife said ọ na-akọ that na ọ karịrị 5 plot na ozi e measureziri e measureziri onye zụziri measurerọ ya na-emeasuretazie ihe ha marịrị ya as 5 ala ala nkwụ 5 onye ya zụziri ya azụrụ echi measureziri ya na-emeasureta ya 9 and a half plot achọrọ m ịjụ gị ajụjụ somebody gwara m that na onye rụrụ hospital is like oil money kara onye rụrụ hostel ọ wụ eziokwu

just like oga GL home said eh, hotel nọ 200 years ka dịkwa standard means na enwere constant renovation o nwere hotel nọ n'Owerri every year ebusha the whole AC the whole bed the whole wardrobe everything akụtusha ihe niile tichie new ones ha meghị ihe na ha ihe bụ too much money o nwere ike ya wụrụ 50 percent of their gain that year ka ha ji mee renovation but o nwere ihe ha chụga

but hotel will give you return on in- hospital will give you hot return on investment within a short possible time ya wụ hospital hospital 100% hospital a na-ekwu- a na-ekwu hospital ọnụ o nwe o nwe price a na- ị ị gala ịzụ ọgwụ mbụ gị kwuwa ọgwụ ọnụ ị gala ịzụ ọgwụ before na chemist shop na pharmacy gị gị zụrụ ọgwụ gị sị biko wepụrụnụ m 500 naira ọ wụ a na-ere ya 250 a sị gị 250 gị sị nye gị ya 200 ha ewefụtara gị ha edosara ha anaghị ka ahụ 250 ahụ nyezie gị ke 200 ha nye gịzi ke 200 gị ga-aṅụzie ya ya na gị na ya alụwazie na ọnọdụ 200 but enyeghị gị the main ọgwụ ị chọrọ ọgwụ 250 gị ikwu ọnụ so anaghị ekwe health ọnụ you don't price it ihe ọbụla ị chọrọ what of onye nwere clinic health clinic akwa ọ dị different from hospital onye nwere health clinic
a clinic i will say clinic is a small version of hospital small version of onye ọbụla gụrụ onye ọbụla gụrụ eh, nurse na uk or support worker o nwere license imepe clinic ka enwere enwere profession ọ ga-agụ mụọ ọ na imepe hospital imepe clinic na uk ọ na imepe Nigeria?
imepe na Nigeria imepe clinic
eh, ihe ọ sọrọ gị this is my and it's not my field but I'm just saying from my own little experience ihe ọ sọrọ gị gụọ n'ala bekee as a doctor I think ịla Nigeria ị ga-enwe some certifications from Nigerian eh, regulatory body because enwe ndị na enwere body na regulate enwere body na regulate ịgụcha school na UK chọrọ imepe ihe dịka hospital clinic ị ga-agụ any degree certification na Nigeria

Yeah. why not achọrọ m ịjụ gị ajụjụ e nwere onye bịara here the other time Mr. George bịara here some time ago ọ sị na most of all those investment ị hụga ọ ndị nọ Nigeria wụ ndị mere ya initiate ọ wụ eziokwu
most of the gịnị bụ dede ma ekwulekwu ọzọ most of all those investment na ị hụga anyị na- anyị na-ekwu okwu maka ya most of ndị nwe ya wụcha eh, ndị nọ Nigeria Nigerian base African base ọ wụhụ obodo oyibo do you agree to that?
mere i ji ịkpọtawa ị gbachitewele m back to topic m na-alike